igbo ndị ọma na-ege ntị ndị nji eme ọnụ ọnwa bụ ihe na-abata ete ebe anyị nọ taata bụ n'eziokwu igbo bụ ndụ o nwere nkọwa dị iche ihe ihe anyị ji ya bịa taata ihe anyị chọrọ ịlụtụ aka ka anyị si alụtụ aka taata bụ ụka orie wee na-akpọ mmụọ na-aga n'orie si abịa ọ ka o meela anyị ihe ọma n'ụbọchị taata adịkwa mma ihe anyị ji ya- ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ ị ga na-anụ ihe a na-asị na mmadụ bụ dada na onye a bụ dada a na-ajụ kedu isi atụchikọ atụchikọ ọ dị iche n'ebe ndị ọzọ nọ ama na-emetụ ya aka n'isi ama na-aha ya nha nke Igbo- nke unu na-akpọ i comb isi igbo na-akpọ ya bụ nha ama na-aha ya nha n'isi Ee, ka anyị kọwaa ihe bụ ya bụ dada tata ee na nkọwa nke igbo anyị dada bụ nnukwu mmadụ dada bụ ihe ọma n'ala Igbo dada bụ ndị bịara ụwa mbụ mere ihe ọma ndị amụma ndị ike ndị mere ihe ndị mere ihe eke kere ụwa chọọ wee naba mmụọ ọ bụrụ na fa bịaba ụwa ọzọ e tube fa ugo fa ga-eji dị iche n'ebe ndị ọzọ nọ wee bịa ụwa dada bụ ndị otu bịara ụwa iji wee na-egosi na ọ ndị bụ nnukwu ka ha bụ ee dada bụ ihe ọma maka na mgbe bụrụ gboo na onye dị ime dada mgbe igbo na-ajụ na-ese ada aṅụ mmanya na-aba n'anya ọ dịghị apịtọ apịtọ ọ dịghị eme ihe ọbụla bụ ihe na-ekwesirọ ọ wee mụọ ya bụ nwa ọ wee dị nsọ ada emetụ dada aka n'isi maka na ịmetụ dada aka n'isi dị ka ineda anya ndị otu ya na ebe fa si wee bịa na-ewe iwe rinne na ị na-emetụ dada aka n'isi kpata na i nwee ike metụ dada aka n'isi ezigbote arụ anwụba ya ihe ọdụdọ ihe dị iche iche ebido mebe ya maka na ịmetụ ya aka n'isi bụ ihe a kwadoro iji wee gosi na ọ dị nnukwu dada bụ ihe ọma ụfọdụ na-agbara dada ọsọ sị na dada abụrọ abụrọ ihe ọma ụfọdụ ka ụmụ ha bụ dada a na-aha ha nha n'isi ka isi ya hapụ igosi wee dada biko nụ dada bụ ihe ọma unu emezina ya bie maka na ụfọdụ ka a na-esi etu a wee wepụ ihe onye a ji ama mma wepụ ihe ya na ndị otu ya kpakọrịta ha ga-eme na ha bịa n'ụwa bụ ihe n- dị ihe dị nnukwu ha ga- ha ji wee gosi na ọ nnukwu ka fa dị site n'ememe ime imelụ ya bụ dada wepụ ya bụ dada ebe onye afụ nọ wepụ ihe o jiri nnukwu o ji wee bịa ụwa ee ụfọdụ abụrụ ndị aka fa lụrụ alụ ịdị na-emetụ dada aka n'isi ndị na-apịtọ ndị na-egbu mmadụ ndị na-ala ndị na-ala nwunye nna fa ndị na-eme mpịtọ dị iche iche ndị na-eme arụ n'ala Igbo ịdị na-emetụ dada aka n'isi ọ bụ ife lụrụ alụ site tata gaba ọ bụrụ na ị bụ ị mụta nwa nwa gị bụrụ dada mara ka i si akpụ ya ga ebe ndị mmadụ nọ ekwena ka a na-emetụ ya aka n'isi maka na ụfọdụ oge a na-esi na ya bịa wee pịtọọ nwatakịrị ma mechuo ya ma gbaa ya ụchụ n'ihe o ji wee bịa ụwa dada abụrọ ihe ọjọọ igbo ndị ọma dịka anyị si wee kọwa na mbido na dada bụ ndị otu bịara ụwa wee wee tụchịkọọ isi iji wee gosi na ụwa mbụ fa bịa na fa ma ife dị nnukwu ọ ogo chi fa tinyere fa ọ bụrọ mmadụ niile na-abụ dada ọ bụrụ na ọ bụrọ mmadụ niile na-amụ dada dada bụ ha na-abịa ụwa n'ebe ha chọọ ha ada abịa ụwa n'ebe pịtọrọ apịtọ onye ọbụla dada bịakwute bụ onye bụ nnukwu dịka mụnwa bụ nwa bunie na-agwa gị ya bụ ihe a kịta na mụnwa nwa bunie mụnwa bụ nwa bunie bụ dada ka m bụ oge m bịara ụwa ọ dada ka m bụ ee i nezie anya ị ga na-afụ ka a na-akụzi ọ ihe ụwa nka m na-emekwa nke m gee anyị ntị ị ga-amụta ezigbote ihe n'ebe nwa bunie nọ n'ebe eziokwu igbo bụ ndụ tv ị ga-amụta ezigbote ihe na ya na ige anyị ntị ee kabakwa arụ na-atụsara ya ndị ọzọ na-eshare ya na-eme ka ọ na-erute ndị ọzọ aka ka ọ wee na-agbasa na-efolokwa anyị ichefukwana